ewuchiri m o bịa balọ bịa tụsaba o bịa lọ tụsaba tụsaba tụsaba o afa m bụ afa m o anụrụ m nwaanyị nwaanyị a wee mụtara m ụmụ atọ mgbe niile mụ na ya na-ese okwu anyị na-anụ ọgụ na-anụ ọgụ na-anụ ọgụ anyị na-anụ ọgụ mụ nwere onwe m na-ala ikekwa na ụmụ nwaanyị m jekwa n'iro na-ebuchala o wee ruo otu ụbọchị nwunye m wee jide m nwunye m wee jide m emechakwa ofu onye wee bịa sị na m tụwara ya ime wee na-arụsịkwa oke wee kpọrọ nwa mbọsị nwunye m nọkọtara wee buru ngwongwo ya niile wee pụọ n'ụlọ m amaazị m na nwunye m amaazị m na nwunye m alaala nwunye m alaa wee wechiatara anyị ego wee bibekwa onye ahụ m tụwara ime wee jeje nụọ ya wee kpọbata ya amaazị m na ihe onye ahụ m tụwara ime na-eme bụ mpụa ọ kpọrọkwa ụmụ nwoke nke ya kpọpụta n'ime ụlọ ụmụ nwunye nke mbụ mụụrụ m wee ọ sị m na ụmụazị ahụ na ọ chọghị ka ha nọdụ m kpọrọ ofu kpọnye nne m m kpọrọkwa kpọnye nwanne nne m m kpọrọ ofu jee kpọnye nne ya ebe ọ nagoro ana m na-akwụkwara ha ụgwọ akwụkwọ ana m akwụkwara ha ụgwọ akwụkwọ na-eme ihe niile otu ụbọchị ka m jechara wee na-anata o wee bụrụ na ofu ezigbo enyi m nwoke ka m nwetara n'ụlọ m ebe ọ na-edina nwunye m akwara m akwa baa akwa alịlị akwa m bere ee eh, ọ bụrọ obere akwa ka m bee wee bee nnukwute akwa wee sị o oh, kekwanụ ka ụdị ihe dị otu a si dị mana o nwerọ ihe mee ụmụnne m o wutere m mbọsị ahụ ka m ji wee chee sị anụkwara m ezigbo nwaanyị amaghị m ihe meziri uche m ji wee pụọ n'ebe nwunye m nọ wee kpaa agwa m kpa nwunye m wee buru ngwongwo ya naa m wee sị taa ka m bịa gwa onye ọbụla ọ bụrụ na ị nwere ezigbo nwaanyị n'ụlọ gị ekwekwana ka nwunye gị naa ị mara ihe ị ga-eme nwunye gị na-eme nwunye gị ọfụma ka nwunye gị ka gị na nwunye gị biri bite ndụ aka mebekwa ya maka na ezigbo nwaanyị adịrọ n'afịa ezigbo nwaanyị adịrọ n'afịa nwaanyị a mere m arụ na nwaanyị a mechasịrị m ife o sie nri o lichapụ m na-atazi ya ị makwa afụfụ m na-atazi atatụbeghị m afụfụ a ma mbụ ọ nya ka m ji wee sị ka m bịa kwuo onye a gwara anyị okwu a onye wetara akụkọ a abụghị onye achị ọ ya ka m ji wee sụọ asụsụ onye wetara akụkọ a bụ onye ọka wee sị ka m kọọ akụkọ a wee sị ka m gwa ụmụ nwoke niile na ọ bụrụ na ị na-anụ ezigbo nwaanyị ị naruo n'abalị a mechasị anya ọnụ ọfụma tụọ onye ezigbo nwaanyị maka na ezigbo nwaanyị adịrọkwa n'afịa ọ ihe nwoke a na-akọwara anyị ọ bụrụ na i mego mistake na ị ma ka ị ga-esi wee mezie ya i jisi ike mezie ya maka ọ sị na ihe ya na-agabiga kịta na ya amazị na o mechiri ya ọnụ na ya amazị jebe eje adịghị mma naba ana adịghị mma nke a ya na ya bịa mụra na ya ụmụ naabọ my brother my brother tachie tachie nnọọ taba afụfụ na ọ gị mere mistake e nwekwara ike anọkata ọ ga-adịkwa nwunye gị mma ọ bụrụ na nwunye gị bịa across this video biko nwaanyị ọma ụmụ nwaanyị ọ na-adị mma ị nụọ di na-akpa agwa ọfụma emezina ka ị na-ene agwanwu di gị na-akpa wee were ya na-erespond ọ na-enye nsogbu ezochazie ụmụ ụmụ gị ahụ e wee bidokwa kpawa mgbe ahụ ị kwesịrị iribe eri i bidozie ịta afụfụ ọ dị mma ọ ya ka m sị ka m kwue ngwanụ ka ọ dị ndị be anyị na-ege ntị ọ bụrụ na ị nwere ihe ị ga-etinyere nwaanyị a biko tinyere ya na comment section ka nwaanyị a ka ọ fụkwanụ ị nọla ebe a na-atụsa tụsaba tụsaba ihe anụnwa were ya tinye n'ebe ọzọ were ya tinye me tinye fụbụ ya tinye ya na group ebe ị nọ sị ndị mmadụ ha bịa na ada ka ada mma abatagokwa ada ka ada mma nwaanyị ọma nwa mara mma ada ọma